amaona ngatitu kunoti yazikwanje inde samangidwa nawo iwowo yasempha komano kwangopezeka zonoti polisi yangowambwandira dzulo iwe si Munlo iwe ah, iwe, ah, iwe nsotu Phakamisa ndiwe tiyeni mwamangidwa ku polisi nkhani zake yayi zikwanje chani chani nde palinso ti milandu tina tina tophatikiza pamenepo kumakamba zotani tifotokoze bwinobwino iyi cholinga chonena kuti muitsatire bwinobwino koma tipanga choncho eti tapangani subscribe ku channel chino cha malawi trends tv inde tikukamba ndi inu amene simunapange subscribe kuti tiziyendera limodzi mu nkhani zomwe timabweresa panopa kukamba tu nkhani zokhuzana ndi anyamata azikwanje kunena kuti dzulotu polisi ku lilongwe yatapansotu anyamata awiri otchuka kwambiri nkhani zake za zikwanje zomwezi ah, ah, mesa kodi dala kadula anammanga kale inde anammanga kale amene uja ndi timu ya zinzake aja 6 onse pakamodzi 9 kaya amakwana choncho apatu kupezeka zonoti awonjezeraponso anthu ena awiri Tikukambatu za Munlo Makina, lake dzina linanso amatchedwa kuti No Blue C. Kudzachoka pamenepopo ndiye kuti kudzamangansotu Eric Phakamisa. Maina amenewawa kwa magaye amene mwakhala mukumazitsatira za izizi za anyamata azikwanje muziwa zoti kuti amenewa analinso ma champion oziwika bwino makamaka kumbali yokhuzana ndi zikwanje zimenezi. Amenewatu awamanga dzulo Ndipotu kwa amene simukuwadziwa ndi chithunzi chikhala mwinanso chasewera kalenso pa screen panopo magaye amene amangidwa nkhani zake zonoti amakanyamula zikwanje kumaopseza anthu mu Lilongwe iyo ikakhala pa chani chani kulesa mademo kuphatikiza ndi pa gulu la achina dala kadula aja ndi anzake aja komanso akunena kuti palinso ti milandu tina ndi tina timene amazunguza anthu mu Lilongwetu ndi tikamakamba izitu magaye awawa kumene amapezekera chakufupi ndi ku- ndi ku- ndi ku- ndi mtawuni mwenimweni tingonena kuti mchesi ndi mtawuni monse munaona chamu mchesi ndi kuti magaye amenewa apezekera kumeneko basi kenakono paja apita akasokoneze muje mtawuni muja terrorizing kukamenyana ndi anthu za migodi chani chani kuwalanda mazi pamene amaziwikanso ti milandu yosiyanasiyana imenenso apezeka zonoti awamangira ndi yokasokoneza kwambiri mtauni, kusokoneza anthu, kuopseza anthu ndithu. Iya, apapa nde tikhoza kuona zonoti chiwerengero chikungokwerera-kwererabe chifukwa apapa chinayamba pa 6 dala kadula ndi anzake aja amene amakwana 6 kenako anadzapezeka kuti anakwana 9 apa ndiye kuti akwana angati tiphatikizepo awiri amene akwana 11 sitikuziwa kunena kuti kodi ndi mawa kubweranso zotani nkutheka kunena kuti chiwerengero chake chizingokulirakulirabe chifukwa chonena kuti anyamata azikwanje aja analipo ambiri kwabasi ndipono tinaona nali gulu lambiri kwabasi amene adza onse adzadzipezeka kuti pang'ono-pang'ono akugwidwa ndithudi kumamangidwa akatere azikayankha milandu yawo kodi ndi olakwa basitu nde kuti kundende ngosalakwa amasulidwe kukamba nkhani zakundende iwowatu ndi kumene ali amenewawa ndiye kuti amangidwa akusungidwa mu chitokosi cha polisi nde poti ndi anthu ochuluka 11 Nkuthekanso mwina asenza ndi kukasiya kale ku Maula uko. Akumakawanyamulira cha ku Maulako ndi kumapitisa pa khoti kayankheni mlandu chani chani. Zikakhala nkhani za ma belo tikuziwa zoona kuti achina Dala Kadula anayesetsa ndithu kumenya nkhondo iyayi belo belo belo belo nkupezeka zoti belo anapatsidwa. Komatu ndiye kuti asananyamuke kuti azipitano kwawo anatapidwaso mlandu winanso. Game yake izingokhalatu imeneyo. Akalembera belo ngati boma laluza nkhani ya belo, ayi apasidwa belo, anthu mmene aziti azituluka kuwatapaso nkhani inaso chifukwa chani magayewo anapanga milandu yochuluka kwambiri nde zizikhala zosavuta no kuwatapira pa milandu ngati imeneyo iye amunapangaso zakuti zakuti ndinu ayi tiyeni mwamangidwaso ndekuti akazungulireso circle ija kachikena iyayi belo chani chani tipaseni belo terekena kwazikuti

onse akedeka ndithudi chifukwa chani iwo athawe chifukwa chonena kuti nkhani izizi ndizonena kuti maumboni ake alipo tangible evidence maumboni ogwirika osangonena kuti no awa akuwanamizira e umboni uli kuti chani chani moti olo nkhani izi zikangoyamba kulowa m'makhotimono mwa serious sizichedwa mwe yayi magayewo akhala ndi kuti akatere aweluzidwa chifukwa chani chifukwa choonena kuti maumboni alipo mavidiyo alipo pa internet zithunzi zilipo anthu amene ankamenyedwawo alipo maodiyo alipo ngati uyuyuyu mununo tikunena ndi kuzankayankhula ngati munamva ka vn kena kake atamtapa amayi olamwa adza zitakwenya chani chani anapezeka zoona kuti basi anazangopanga timatriki tawo ndi kukamusenzano mununo tiye iwe Hey, eh, ukapange pretend takumange chifukwa kupanda kupanga choncho nte kuti eh, ujeni tilasiya kulandira mathandizo ochokera kunja nde mabwana alamula kuti tingokutenga tiye sukachedwako nde pa minutes zochepa anapezeka zoti anatuluka kumene kuja anatengano chani anatenga nde kuti vn phone kuyamba kutumiza payani pa facebook e angatape boma zona ana amenewa akuchepa kwambiri angatape boma sakuziwa zoti ndi boma etetete ana achipwa achibwana kwambiri ndatulukako kale panopa moti andipasa kale belo mwayiona magayi ake ndi amenewawa nde tikhoza kukamba pano kotero kuti zikhala zovutirapo kunena kuti no magayiwa asiyesiye and tikunena kuti polisi musasiyesiye osanena kuti no kudana nawo kapena kuti chani chani personal hatred ayi komano anaphwanya lamulo nde lamulo akuyenera akumane nalo kupanda kupanga chonchi nde kuti muzipereka message yolakwika yonena kuti pali anthu ena ake timati no untouchables eti anthu onena kuti no simungagunde iyayi iwowo ndoti no samagwirika iyayi akhoza kupanga china chilichonse opanda nde kuti vuto lina lililonse ayi zimenezo ayi we don't want to create the culture of untouchables okay sitikufuna no kuti pakhale ndi kagulu kena kake konena kuti ikoko nde kazitha kumaphwanya malamulo nkupezeka kuti kakudutsa opanda vuto lina lililonse ayi zimene zija mu ulamuliro omwe uja wa Malawi Congress Party koma ulamuliro uwu tioneko zina zosinthika tikunenatu mbali zonse zonse kaya apalamulawo ndaku dpp ka ndakuti kaya ka ndaku mcp agwireni mukagwira choncho akakumane ndi lamulo ndithudi osangoti azikwanje okha osangoti makadeti okha amene azizunguza osangoti chani ngakhalenso andale amene akapalamula agwireni osachedwanso kuti a mpakana ati azachoke kaye mboma agwireni amenewowo ndekuti mukatero fanzi zinena kuti muli serious and fanzi zikhala ndekuti nikupasani support yoti no anthu muchita kudabwaso kuti kodi anthu amatha kutikonda chonchi yeah mmenemotu ndi mmene zachitikira tikhala tikupasani ma update osiyanasiyana zikamabweranso za zikwanjezi muli maganizo pa nkhani imeneyi inu mukuiona bwanji ngati muli maganizo ena aliwonse ayikeni mu comment section koma nde kuwayika molemekezanso maganizo anzathu akuti